Komano pali kusiyana pakati pa nyama ndi munthu. Magazi amene amene akuperekedwa siamene okhala magazi a ng'ombe kapena a mbu- kapena a nkhosa kapena a mbuzi kuti moyo wa munthu upulumutsidwe kapena kuti machimo a munthu achoke, amene asokhala magazi a munthu.

akuti samueli zinali nthawi zonse maimba woyera woyera ah funika azapeze nthawi yokambirana zokhuzana ndi kumlambira mulungu koma leroli ndifuna ndiphunzitse zinthu zitatu zofunikira kwambiri ndifuna musasunthe musachoke pene mwakhalapo ameni mpaka ndimalize zinthu zitatu zimenezi kuti kodi munthu ungakhale ungachite bwanji mmoyo ungachite bwanji moyo bwino mmoyo Kuchita bwino mmoyo ga a anthu a Mulungu si ndalama zimene uli nazo. Ameni. Si malo amene umagwira ntchito, koma ndi chimene chikhalidwe chimene chili mkati mwa iweyo. Ndikunama? Chifukwa anthu akhoza kutenga ndalama zako zonse, koma ngati chimene chikhalidwe chimene chili mkati mwako, ndalama zina zimabwereranso. Namva nkhani ino yoti dziko lina kunali anthu atatu olemera kwambiri kuposa wina aliyense. ndi anthu am- amdala amene anayamba kunena kuti "Ah, anthu amene amatibera ndalama zathu ndi awo komano chigamulo chinabwera kuti anthu onse olemerani mugawe ndalama zanu zikhale zofanana ndi anthu ena anagawagawa ndalama zija patangotha miyezi yokwanira folo anthu osauka aja anakhalabe osauka olemera aja anakhalabe olemera imeni Amen. true story zochitikadi. Mwachitsanzo, pali ku ku ujeni ku UK amanena kuti kudula msonkho kuja kunabwera anthu olemera kuti ol- anthu olemera aja akadula msonkho ndalamazo zipita kwa anthu osauka kuti nawonso azidya nawo koma mpaka na pano osauka angokhalabe osauka olemera angokhalabe olemera chifukwa chani ndiye ifenso nga- mulungunso anatipasa ma principles kapena malamulo amene a- ma, osati malamulo koma njira zimene anatipasa kuchokera mmawu ake chinthu choyambirira chimene chingakupangeni kukhala munthu ochita bwino chotsani kuopa kanani kuopa ameni refuse to fear chimene chimapangisa anthu kuti asachite bwino mmoyo ndi kumantha ameni tikawerenga pa 2 timoteyo chapter 1 verse 7 mulungu anayankhula mawu amtengo wapatali mmenemo ati mulungu anatipasa mzimu Mulungu sanatipasa mzimu wa mantha. Ameni. Ati komatu wamphamvu, chikondi ndi chidziletso. Mawu ndikuwafuna pamenepo ndi akuti sanatipase mzimu wa mantha. Tonse amene tinabadwa mwatsopano, mzimu umene tili nawo ni mzimu wo- wolimba mtima. Amen. Ndipake Baibulo likuti the righteous shall be bold as lions. Ana anthu oyera mtima azakhala olimba mtima ngati mkango. ameni Amen. akhristu sanapanga anthu kukhala anthu a coward chifukwa anthu ena amaganiza ngati ngati ife akhristu timaoneka ozichepesa chonchi basi noti ife ndife anthu opepera ameni ndimauza anthu kuti ife tikuchokera malo opempherera ngati anthu anthu amangotiona ngati basi ndife ena ake ooneka ngati o- o- opanda osowa zochita eh? opambana oti si- sitingaphenso ndi ntchentche yomwe iyayi chifukwa cha uzimu wathu koma ko, koma akafunano abwere kuzatiyamba mu uzimu namaziwa kuti "Ah, anthu awa si anthu amba iyayi pali china chake mkati mwawo ndiye kunati sanatipase mzimu wa mantha kuti ndi mzimu wina umene uli mkati mwathu si mzimu wamantha nchifukwa chake ah, ah, petro atangolandira mzimu woyera baibulo limationetsa kuti mu- mukumbukire nthawi imene amayenda ndi yesu khristu anamkana eh? anamkana kamodzi simundiyankha anamkana kamodzi anamkana kawiri anamkana kangati koma mzimu woyera atangobwera akuti Petulo anaima gu, pa gulu la anthu opitirira 7,000 kuyamba kuwalalikira uthenga wabwino. Akuti anthu okwanira 3,000 analandira mzimu woyera. Petulo yemweyo amene amaopa nthawi imene Yesu Khristu alipo. Ah, inetu ntha kumalimba mtima munomo chifukwa cha alonde. Ndiziwa kuti ngati vuto lingabwere muno liyagwera ndani? Ine ndinoti ine ndiosati alonde. koma yesuyo alipo ndikumamukana iye kulibe wapita ndikumayima kulalikira chimene chimampangisa azilalikira chani mzimu woyera amene uli mkati mwake mzimu woyera amatipasa kulimbika mtima kunoti tikhoza oyamba mabizinesi amene anthu ena sanapangepo akunena emeni ndi ochepa sevisi yalero sofunika kukhala chete iyayi emeni pamene mukunena emeni china chake chikuyamba kuchitika mkati mwa mtima mwanu amen

amen ine ndimauza anthu kuti kuli bwino kwalemekeza anthu kusiyana nkuopa anthu Eh, akuti awo amaoneka kuti ndiwopsa eh, usamalimbana nawo amene eh? Eh, eh, ati abwana anga eh, abwana anga nimawaopa ati ukuopa abwana muone muone ndikuuzeni mukawerenga pa miyambo chapter 29 verse 25 akunena kuti kuopa munthu kuzakhala ngati msampha Koma aliyense amene amadalira Yehova adzatetezedwa. Tinenso kuti pamene kumaopa munthu, umakhala ngati wekha waziika mujeni mu mu gate. yoti sungakwanise kupanga zina tikumbukira tili ku sukulu zimene zimakonda kuchitika kwambiri chonse likakhala lemelo loti koma namba wani pa sukulu panja pa klasi mungakhale ndani azezati mutu wathu umakhala kuti wangomangika basi sitingathenso kutulukamo mmene mujamo Eh, komatu chaka chino amene angamange nyumba ndi aneba kone kodi zikuwayendera osati kuyankhula chifukwa kufuna ayamikire koma chifukwa kuopa Number one remove fear refuse to fear osaopa munthu doesn't matter kuti munthu ayendera mazuchuluka bwanji doesn't matter kuti munthu ndi ndani Bible imandisangalatsa ikamakamba zokhudzana ndi Shadrach Meshach ndi Abednego Bible ikuti mfumu inauza kunena kuti ngati simugwadira chimulungu ichichi inuyo tikuponyani mu ng'anjo ya moto amandisangalatsa anyamata aja mmene anayankhira akuti amfumu ifetu sitikudandaula pakuyankhani zinthu izizi koma ifeyo ichichi sitingachitambire kaya mulungu wathu atipulumusa kaya satipulumusa ife sititani sititigwadira anthu aja analibe mantha ndipo pamene zitati anthu aja ananyamulidwa kaponyedwa mu ng'anjo ya moto mmene amanyamulidwa ndikaganiza kuti mwina mngelo wa mulungu angobwera basi vuu kuzanyamula anthu aja kuthawa nawo koma kuti ayi anaponyedwadi koma pamene kuti atali mmoto mommo akuti munazapezeka muli munthu wina wachifolo tanthauzo lili mantha ukaopa so mukawerenga baibulo pali mawu okwanira 366 amene anenedwa kuti usaope tanthauzo loti daily mulungu akuti zoti usaope ngati akuti zoti tisaope tanthauzo pali chinthu choopseza chimene chitha kupezeka siku limenelo

zimayima mwana akuoneka kuti akutani ayima mu zina la yesu khristu matenda a mwana akuchira ati ngakhale ndingayende mu- mu chani nthunzi koma sindizata chifukwa ali nane ndani yehova ali nane ali nane Ndi- osaopa anthu koma muzalemekeza fokopa munthu umakhala kuti wazika m'mali- waziikira malire chifukwa cha nthawi chachiwiri kanani kudandaula amen Amen. refuse to worry amen Amen. ngakhale mapemphero ambiri a khristu anazaza kwambiri ndi kudandaula amen ambuye ambuye jeketi jeketi yomwe uchita kuidandaulira refuse to worry kanani kudandaula mukuziwa chimene kudandaula kumachita eh? yesu khristu anayankhula malo ena amene akuti akuti inuyo pakudandaula kwanu kodi mmaonjezera chani pa zinthu zomwe mukudandaulazo mukudandaula nyumba ya lendi kuti mulipire kodi mukadandaula dandaula nyumba ya lendi mulipira amen ndiye tiwerenge tiwaze imeneyi eh tiwerenge pa first petro chapter 5 verse 7 akuti akuti Tula nkhawa zako pa Iye. Tula nkhawa zanu zonse pa Iye, chifukwa ndiye amakusamalirani. Tsono zoti pakusinthanitsa kudandaula, ngati nkhawa yabwera, choyenera kuchita iweyo upite ukatule nkhawazo pa ndani? Pa Iye. Ukamuuze chimene iweyo chikukusowetsa mtenderecho. Akumva ndi ochepa. Anthu tayamba kulandira mayankho awo apa kuti vuto lawo athana nalo bwanji. anena amen ndi anthu awiri abusa ndi amayi ndikuonani ndiye kodi ungatule bwanji nkhawa zako pa iye afilipi chapter 4 verse 6 akuti musadere nkhawa konse komatu mzonse ndi pemphero ndi pembezero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu ziziwike kwa mulungu akuti zopempha zanu ziziwike kwa neba Ah, mwina ndalemba ndine apapo akuti zopempha zanu ziziwike kwa abwana anu Ih, mwina abwana amene akuoneka akhoza kukhala ndi 50000 mwina atha kundibwereka ndikuwuzeni munthu amene akhoza kuzithandiza ichi nde chilungamo munthu amene akhoza kuthandizani bwino inuyo ndinuyo eniake chifukwa inu ndi amene mmaziwa zinthu zimene mmazifuna anthu amene amakuonani aja sanga anthu amene mafuna kuti akuthandizeni aja sangakuthandizeni kalikonse koposa mmene inu mungazithandizire ndikuna amasogoleri Amen. ineyo ndi amene ndingazithandize ndekha bwinobwino mpaka anthu alimbana ndi aziye- a- azankolo awo adana ndi azibale awo olemera chifukwa sakundithandiza kalikonse mufuna kuthandizeni chani

Kandani aja asiyeni pambali. Yang'anani kwa Mulungu. Ine akuti thandizo langa limachokera kwa ndani? Kwa Yehova. Akuti ndiye ndipenya maso anga kuchani? Kumapiri. Thandizo langa. Thandizo langa.

Kusiya kuopa kutereko milingo imene mmaidikira ija sidzabwera ngati muli ndi mantha. Ngati utangokunyira manja. Mulungu ana, anamuza Eli, Elijah amene Elijah uja anabwesa moto kumwamba uja. Jezebel akumuza nikupha. Jezebel otu ka Jezebel anayamba kuthawa. Mulungu anampeza Elijah ali kumalo kwinakwake kwa yekhayekha. Mulungu anamuza iwe Elijah ukutaniko kuno? Ku- kutaniko kuno aneba tafunsani neba ati aneba anu mukutanipo apa aneba mukutani apapa mantha mantha amapangisa kuthawa zinthu zimene sukuyenera kuthawa Amen.
ndikukumbuka nthawi imeneyo manyumba akugwa kwambiri nde padenga pa kunyumba panaka "Huh, aliyense "Huh, huh, kutawathawa ine ndangokhala ndimangoseka anani iwe nde sumaopa ife sitimaopa Usama- lu- ngati tili pali chinthu choyenera kuchichosa mmoyo mwanu ndeno mantha mwandimvetsa mantha nkuwachosa Ih, ndiyambe bizinesi ya makala paja auje amagulisa makala akuuza ndani kuti makala anu ndi amene azigulitsa why are you afraid of something chizungu kuti nchifukwa chani mukuopa zinthu zimene simukuyenera kuziopa ameni
awoso amagulisa mafuta ndiyeneso ndikamba mafuta saona ngati saona ngati chani mulungu akuti azadalisa ntchito za manja anu sakuti azadalisa mukamaopa zimene anebaso akupanga mulungu afuna kuthandizeni akupasani nzeru komano nzeruzo mukuzibweza mukuopa chani Eh, ndi- sindikunama eti okay akuti musadere nkhawa konse koma ndi pemphero ndi pembezero akuti pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu ziziwike kwa ndani kwa mulungu ndiye kuti mulungu amaziwa zopempha zathu osati tikamadandaula chifukwa chana amatiletsa kudandaula kudandaula ndi kuopsa kudandaula kumayambisa matenda akulu akulu kumayambisa kansa kudandaula kumayambisa ah, kusukulu anatiphunzitsa kunena kuti akuti munthu ukamadandaula umagwiritsa ntchito mphamvu zambiri as a result mtima wako umapezeka kuti ukhalanso ndi mavuto chifukwa umakhala kuti ngati uku- ukupopa magazi kwambiri nde osamadandaula amen zili mu biology zinthuzi chinthu chomaliza chimenenso chingadalise moyo wanu mind your own business Mo- zili mmalembatu zinthuzi zili mmalemba tikapita pa ndiwelenga ya chingerezi kenako ndiwelenga ya chichewa 1 atesalonika chapter 4 verse 11 1 Tesalonika chapter 4 1 Tesalonika chapter 4 verse 11 ndikukhulupirira lili limodzi eh? akuti ah, ndiwerenga ESV akuti to inspire to live quietly and mind your own business and work with your own hands akuti muphunzire ina imanena kuti learn to be quiet and mind your own business ati muphunzire kukhala chete ndi kupanga zinthu kugwira ntchito ndi zinthu oh, ndiwerenge m'chichewa i think chichewa chinavuta pele paja pa sinaka zinthu zili mchizungu lero Ah, ndiye mumve akuti ndikuti muyesese kukhala chete ndi kuchita za inu eni ndi kugwira ntchito ndi manja anu monga tinakuwuzani akuti mind your own business gwirani ntchito za musalimbane ndi za munthu chifukwa mukamalimbana kwambiri ndi za munthu zanu sizimayenda chifukwa attention yanu yonse maganizo anu yonse mmayika kwa munthu uti ndipite mbiology maganizo mind kapena ubongo wathu inapangidwa choti chimene timachipanga focus kwambiri ndimene chimatichitikira mwachitsanzo ehe mwaonatu tangoyesera panopa eh? panopa eh? tonsefe tagwirizana kuti okay guys tiye tipangeni or tingoyesa pa- pakudusa mu zi- zi- mtsikana right chimene chimapangisa ine ndi mnyamata ndikuziwa or sindinapangepo chimene chimapangisa azibambo kuti apezeke mpaka ndi size yofunsira mtsikana sikuti amamufunsira chifukwa cha siku loyamba limene amuona lija ayi umuona koyamba uzamuona kachiwiri mind yako izipanga focus pa munthu uti chifukwa chinthu ukapanga focus yacho chimakhala ndi action basi umapezeka kuti mpaka nata chakupangisa kuti upite mpaka na uka- ukamuuze munthu uti Alright? Chimodzimodzi ndi maganizo. Pamene ukupanga mind za munthu wina, pamene ukulimbana kwambiri ndi za munthu wina, eh, zimene umapeza kuti zako za iweyo za mwini sukuzi- sukulimbana nazo iyayi. Chifukwa Paulo akunena kuti tikukuuzani kuti you have to mind your own business. Iya, aneba achatu agula firiji. Iya, afuna azizimva pa location pano. Akuona ngati eh? mind your own business if you, if you want to be successful ngati mukufuna muchite bwino mmoyo munomo mind your own business amen mind your own business ndiye akundisangalatsa ati work with your own hands ati mugwire ntchito ndi manja andani anu monga tinakuphunzitsirani akukamba ati business yake yomwe ija mind your own business kaphikeni samusa phikani samusa musalimbane ndi ena amene akugulitsa zibwente
Yes. amen Amen. ah, izi ni njira zimene munthu umachitira bwino ok osaopa number one number two osadandaula number three kupanga za iwe mwini ati ndi kuti muyesese kukhala chete khala chete kutanthauza zoti osalimbana ndi za anthu osayankhula za munthu ina aliyense zoti ikomawo ikoma ayi osayankhula za munthu kumangopanga zako basi nchifukwa mukawerenga pa masalimo chapter 34 verse 13 amene akuti ulese lilime lako Uletse lilime lako lisatchule zoipa, ndipo milomo yako isalankhule chinyengo. Ngati akunena kuti uletse, kutanthauza zoti udindo lili m'manja mwa ndani? Mwa ife. Lilimelo likhoza kufuna, koma iweyo ndi amene ukuyenera kulitani? Uliletse. Ndikuuzeni, chifukwa ukamalankhula zoipa za anthu ena, kodi mdziko lino zinthu zimayenda m'ma principles? ngati ine ndikuyankhula zoyipa za munthu wa mulungu zoyipa zimene ndikuyankhula kwa iwo zikuyeneranso kundichiti- zindichitikire ine zaka zambiri zikundiloza ine mwamvetsa amen pane abusa ena akupereka umboni akuti ine ndimapempherera anthu anthu kumachira anthu kumatani ndapeza zoti nthawi ina ndinaona mbusa wina pa screen ndayamba kumamunena kumamunena kukhala kwa ine tsopano ndapita kuti ndikapempherera anthu odwala odwala anthu saku- sakuchira zikuchitika nchani munthu amene umamunena uja ukamamunena munthu wina chimene ukumunena munthu umakhala ngati ukuzilengezera pa moyo wako chifukwa mukumbukire paja mawu amatiuza kuti akuti lilime lili ngati moto

amapanga increase nchifukwa chake muzaone kuti pamabwera usi nkumapita m'mwamba choncho kutanthauza zoti chinthu chonse chimene umayankhula chimayenera kuti chichuluke chizichitika basi amva ndi ochepa Mwaona? Ndiye kuti mulese lilime lanu lisatchule zinthu zoyipa lisatchule zinthu zoyipa za aneba lisatchule zoyipa za za zibu- za abusa anu haleluya amen ndilekezere pompa koma ndikukhulupirira kuti mwadalisika ndi zomwe taphunzira kungobwerezanso choyambirira taphunzira kunena kuti osaopa osaopa zinthu zimene sitikuziziwa osaopa munthu namba 2 osadandaula kodi kudandaula tingathanira kubwanji pamene tikumuza mulungu mpemphero lathu namba 3 taphunzira kunena kuti tikuyenera kupanga mind our own business kupanga zinthu zathu amen Mm. tikatero tikamalimbana kwambiri ndi kupanga zinthu zathu mulungu amatisegulira makomo amene ifeyo eni ake sitimayembekezanso kuti tingalowemo